Nfa, i ni ce. A bɛ di? Awa.
Kɔrɔba se yen. Ala sɛ.
Awa.
Ala ti yen.
Alhamdulilayi. Ɛ, nfa, n ye n dɔ kɛ

i k'i bɔra laginɛ k'i ka telefɔni de disarizilen don ah, mhm. ne ka n ta singa i ma mm. i k'i dɔgɔnin wele mm. ka n ka telefɔni minɛ k'a fɔ n ka kili
i le k'a kili y'a di ne ka kili i le k'a kili a kili e k'i jɔ e k'a makɔnɔ ba ni ne ka kili don ah. ni mɔgɔ wɛrɛ ka kili don ah.

e fana olu nana ne m'a faamu i k'a lɔn maninkakan nɔ n'i y'a fɛ k'a fɔ ko mɔɔ wele n ye maninkakan na a ye fɔla le ko k'a kili o kɔrɔ t'a yira la k'a fɔ k'a y'a fɛ k'i le nɛni a y'a fɛ k'a f'i ɲɛna dɔrɔn de a mɔɔ ye mɔɔ min i k'o wele k'o d'a ma ɛ weleli de ye kili ye ɔhɔn maninkakan na o le o di Ɛɛ, n bɛ min f'i ye a f'i ka ginɛyɛn ye n'a ma kuma falen mɔgɔ ka kili yan o b'a dunan bara ci yan kɛlɛ yɛrɛ kun tɛ k'a daminɛ o ye diba y'a yira le kanw tɛ kelen ye o laginɛ maninkakan na n'i y'a fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ wele n ye a ye fɔla o la de ko a kili ye nka mali bamanankan na an y'a fɔla de ko a wele n ye

Ah, ah, o bara diya n ɲɛ o bara diya n ɲɛ ayiwa ni dunan nale ayi bara n'ayi ti ɲɔgɔn faamula kumakan na i y'a kɛla ala i ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sa ayi di ɲɔgɔn faamu kana sɔn i ka ni dun dunan ka kɛlɛ fiyewu mais n terikɛ dunan min nana bi o dunan de bɛ sɔn k'a ja gɛlɛya k'a fɔ ne ka kili a t'a lɔn n'a k'a lɔn a t'a fɔ ba Eh, mais ne fana b'a dɔn ko ee eh, eh, ne ti yan wa. i le man kan ka kɛlɛ kɛ o kɔrɔ i y'a ɲɛɲini na lari ɲɔgɔn faamu ɲɛ ma n'i k'a kɛ kɛlɛ di sisan nɔ i ni kan k'a dɔn dunan gosi man ɲi. aa maninka mɔgɔ min b'a la k'a ɲini ko n ka kili ni e kun ma na e kun bɛna sɔrɔ ne bɛ n'i ti k'a to a ka saki kɔnɔ. ɔ i k'a lɔn an ye min kɛla i k'a lɔn an ye min kɛla komi ne n'ale bara kɛlɛ donc ne ale ile an bɛɛ le farala ɲɔgɔn kan sisan an di wa zamari fɛ yen donc ni an sera yen nɔ a di kɛlɛ ban a di ɲɔgɔn faamu an di tila ka tɛmɛ n'an ka hadamadenya di kabineti na an da tɔn fila f'i ka kɛ a kana fɔ mɔgɔ ma sira la k'a ka kili dɛ an ti mɔgɔ ka kɛlɛ kɛ dɛ k'i kana fɔ mɔgɔ ma k'a k'a kili

A di n'a fɔ a bɔra a la so in de an y'a kɛla ɲɛ ma e y'i ka telefɔni di n ma ne y'a wele an d'a wele a di na a di ɲɔgɔn ye o kɔrɔ ɔ kuma

ne kɔrɔkɛ dɔ ye yen nɔ a ye piyɛsi feere le kɛla i k'a lɔn wolofɔkɛ bara bɔ sɛnɛgali ka wa laginɛ yen nɔ a taalen piyɛsi bitigi la i k'a lɔn wolofɔkan na n'i y'a fɛ k'a fɔ fɛn ma ko joli le o kɔrɔ le wolofɔkan na ɲaata la ɔ ɲaata la min filɛ o di n'i k'o fɔ maninkakan na o kɔrɔ le ko n ye nin ta ba i kun na yen donc wɔlɔfɔ kɛ k'i jɔ ko ɲaata la n kɔrɔkɛ ma kuma faamu fiyewu n na wali fɛn de ta ɔhɔ n kɔrɔkɛ le dimina a y'i jɔ le ko ni ile y'a kɛ ɲa min ma n'a sɔrɔ bɛɛ kun di na k'a ta o ɲa ma esike kun di na dɔ sɔrɔ yan fiyewu ka tila k'i jɔ wolofɔkɛ ma ko n'a sɔrɔ k'i fa ta le ko a ta i ye
a y'a ɲa bilen bɔ ɲa min ma n kɔrɔkɛ dusu cɛnnen ayi k'u kɛ ɲɔgɔn kan girikira girikira girikira ka kɛlɛ minɛ
ne b'a dɔn nin ka nin kɛ o o k'a sɔrɔ piyɛsi feerela dɔ fana y'a kɛrɛfɛ o ka laginɛ kɛ o di wɔlɔfɔkan mɛn o le nalen sisan nɔ ka na kuma ɲɛfɔ ayi ɲɛna a bɛɛ ka kuma faamuya n kɔrɔkɛ wara a dɔn ko ɲaata la kɔrɔ le bɛ wɔlɔfɔkan na ko nin ye joli di o kɛlen min kɛlen kɛlɛ bannen ayi wara tila k'u sigi ka baro kɛ tuguni k'a kɛ i n'a fɔ k'ayi ma kɛlɛ Ni i kɔrɔkɛ i kɔrɔkɛ jo don e k'an ka fɛn ta ko n y'a ta la an ka fɛn feere ta ee
wala i n'a fɔ bɛɛ ye cogo min na nin kelen nin de ma nɔgɔya dɛ n'i tɛ kan min mɛn i t'o mɛn dɛ mɛ hakili la bɛɛ b'a faamuya maninkakan ani bamanankan kelen tɛ an ka ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn bɔn n bɛ porofite nin video in fɛnɛ fɛ k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna a tɛ mɛn ni ala sɔnn'a ma mutu ni salima saison 2 bɛna daminɛ mali oke tv sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen k'aw abonelen to mali oke tv la mɛ yanni o cɛ saison kura wɛrɛ b'an bolo k'a bɔ o tournage bɛ daminɛ dimanche le 24 février tournage bɛ daminɛ o fɛnɛ bɛ bila mali oke tv sanfɛ ma min fɔ aw ɲɛna aw sɔrɔ don mali oke tv la wagati bɛɛ an ka hakilina ye ka mali tiyatiri bɔ yeelen ma ni aw ka dɛmɛ